ekene nwoke kene nwaanyị kene olu kene igbo kene iwe na-emere unu iwe kene ibu na-emere iwe kene ichie ukwu kene ichie nta kene arọ bụ n'agụ kene ogwugwu kene ngene kene arọ kene udo kene ngwu ee biko ọ na-aba agụwefu ụbọchị agụwefu ọ na ọ bụ ọjị ụtụtụ anyị sị na ọ bụ ndụ ndụ nka nka ee anyị sị ome nke ome ebe anyị na anya ọra ga-abịa ọpa nsi ọpa aja aka nsi na aka aja ya baa ọnụ a sị na onye bụ n'aka nne onye egbu na mma egbu n'aka egbe onye egbu na mma ọkwa eche anyị n'ụzọ ya bụ ata na abọ njiji njiji anụ tụrụ ọba anyị aja na nri taa isi onye a ee a sị na ahụgo anụ acha n'iru ahụ mma ma mmapụ a na-eburu awọ ụgba na-etelu uri na ọhịa chawara ọcha nke ọ chawụdoro anụ bere ịnya macha ọdụdụ uchu ọ na-agbọrọ mma ekwu nwa egwu ya bụ o tiwa ite okolu nkiri nke eju n'ọnụ onye ụjọ na-eburu mmanwụ ofega ya bụ o tikpọ isi mmanwụ ọ kwụọ ụgwọ isi mmanwụ ee a sị na ewu ọcha na-ejere izu azụ ụlọ tupu ọba na-eturu ọba nne na ajịrịja ọ ya wa akwụba anụ ukolo achọwa nnụnụ nwere ọnụ ogologo anyị nọ n'egbe bere ugo bere nke sị ibe ebena sị e zinye nga ọ ya ebe agbalụcha ngene sị kuru ngene agadi nwaanyị daa nda ada naabọ ya gụa iwe o vu na ukpa ọnụ achọwa ijiji anya gboo sị jụwa nwaanyị nwaanyị na-eke ogiri ebere ebe a na-ebulu odogwu anyị nọ iwe emete ya were isi ebulu nwata ya wee vụrụ agwụ vụrụ ilo ilo dị n'agwụ a na-egburo nwata ndị gboo sị na ofeke na-agbabe dibịa na-anwụrọ n'oge mgbe esi ụmụnne m nọ na alụ kwụsị ọ ya adịrị unu mma a sị m iwe ọwụna onye na-eme tata bụ ụbọchị eke eketela anyị iwe ọma kewuola anyị ndị ajọ mma na ndị ajọ mmadụ ndị ume n'iyi ndị amoosu ndị ogboma ndị sị na ya na-adị ndụ ndị riri asaa na abụọ ndị ọnọ n'ụlọ mara ibe abazụ ndị sị na ọ bụ nwa mmadụ na m aghọgbu anya anyị sị ọ bụ nwa mmadụ sị na ọgbụgba anya akwa nwa ya ebere ya nkwụ na-eje be ete ete na-eje be nkwụ ikwu na-eje be ikwu anyị sị na ikwu mere ikwu ya atọ na nkwukwu ibe mere ibe ya atọ na mbube na ọ bụ ozi ọma ka anyị na-agbasara igbo maka iwe mebiri emebi n'ala igbo alụ kwụsị ka ndụ dị agwa alụ kwụsị ka ụbịam naa na iwe alụ na-eme a erike ọ bụrụ onye na-eme alụ achọ onye awụrụ ụmụ ya niile agba nkiri alụ nwee ike ma alụsị dị ile ma ya dịzi niile ọ kwa ya ka ụmụ alụ kwụsị na-agba mbọ sị etikpọzina ogwugwu sị etikpọzina ngene sị doziwe obu sị gbawa ụmụazị agwụ sị lụwa agwụ sị doziwe ọdịnala n'ebe ndụ dị ee na ọ ya ahụ nwatakịrị chezọ omenala be nna ya iwe ọ na-eme abịa anya arụ achọba ịchọ ọzụ chi izebe n'ụzụ wee sị na ọ ya bụ ite eji si nkakwụ na isi nkakwụ na isi atụfu a na-abụ ndị mmanya agbụji gbara otu na ọ ya amụrụ aka aṅụ gbaa nwata ọ gboro gị ijiji ọ gbaba ọsọ a sị na ọ ya bụ oke ochie ya wakwụrụ ebe agbụrụ igba akwụọ na na akwụnịkọ ya bụ ochie aji ike akwari ya mma nnu na isi akarọ aka anaghị eje ọgụ ọtụrụkpọkpọ ọtụrụkpọkpọ sị mgbe nne ya nwụọ ya eme osisi dị n'ubi ruo mgbe nne ọtụrụkpọkpọ nwụrụ etuto too ya n'ọnụ ọ bụ ọjị ụtụtụ anyị sị na anyị ya-atata ịba akụ akụ inwe nwe nwe ogologo ndụ arụ isi ike isi nka isi ndụ ee onye anụọ nwaanyị anụọ nwaanyị onye nụ nwaanyị ọ zụcha ụmụ ụmụ ya ya azụ ya a sị m ihe ọbụla onye na-eme n'ụbọchị taa ọ ya agadole ndị na-alụ ọlụ oyibo ndị na-eme business ee ee ndị na-eme dibịa ndị na-esi ọgwụ ee ndị doctor ihe ọbụla onye na-eme ụmụnne anyị niile nọ n'obi alụ na alụkwụsị ọ ya adịlị unu mma ee na ndị gboo si na ọnwa egburu eji eji chụọ aja onye efuriri ome ee kwuolu mmụọ anyị egbu anyị kwuolu mmadụ anyị egbu anyị ee anyị abụchala anyị si na ọgbọ anyị ya were anazelu mmiri ee ọ ya wee gboo ya wovo ụmụaga na emechi ụzụtụ n'enu atụ na na nwata gọchi ọjị ndị mmụọ asụgharị azụ ma dịka elile alịlị nna anyị ebili ọ ya adịlị unu mma ihe na-emere igbo ebe ya were ọjị ihe igbo na-emere iwe were ọjị ogwu mgbakọ taa ngene ogwu taa idemmiri dị olu taa ngene ime mmiri taa ngene ụgbaka taa arọ ụmụdiana taa ọbara ọra taa ogwu taa arọ abagana taa ọjụ ụgbaka ete nimo ọtụtụnzu agụleri taa ọjị ọtụtụnzu igbariam iyi ọjị na nando ekwensu anaku ịgbata na na nke agba ogwu ọkịja ntọkọ ihe elu ọ bụ otu mmelu mwe na ọjị ụtụtụ ka ụnụ taa ee nne nwa ya aba gụ udo nke ahụ aba bịa taa ọjị agwụ mbirimba na nka nwachi ọrụ ugwu na-ene ọjị ụtụtụ ka ụnụ taa idemmiri nnobi idemmiri ogidi ọkwa na ọjị chewonu chewe ụmụnne m niile n'ebe dị iche iche ọ ya dị nwoke mma dị nwaanyị mma ee ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ya bụrụba onye sị na ọbụma na ọgbụgba anya mụọ nọ n'ala igbo wepụ anya na ọ ihe mebiri emebi ka anyị na-edozi wee na-asị biko ke na oru mmụọ na nnụ mmụọ ka unu kunie na agbụ e ke nwa ngwere ka a na-atọ njọ njọ bụrụ ọkwụ ọkwọ mma mma bụrụ ome ome ee na etu anyị kwuru ya ka ọ ya dị ka chineke ji ike niile mee ka okwu ọnụ anyị bịa na mmezu site ugbu a ruo mgbe ebi ebi ise